ndikulandireni pano pa kanema wa mzati komanso wailesi ya mzati ku programu ya ndale mbuyomu ine dzina langa ndi evans matola sabata yatha tinali pompano kukupatsirani analysis ya ndale mbuyomu makamaka pa ma pulogalamu almost 20 amene takhala tikupatsirani kuchokera mwezi uja wa January 2026. Tsopano sabata ino tafikanso kuti tiyambe kukupatsirani ma pulogalamu amenewa a ndale m'mbuyomu ndipo sabata inoyo pulogalamu imene tikupatsireni ndi second term ya malemu Prof. Bingu wa Mutharika. Kodi a Mutharika makamaka a Bingu wa Mutharika adatenga bwanji boma mu chigawo chachiwiri kapena kuti mu second term yawo? Mundilole kuti ndimulandire amene tikhale nawo historian John Gunde. Ndikulandireni a John Gunde. Zikomo kwambiri bwana. Pepani ndithu. Ah, basi zimachitika. Pepani. Zimatha. Dziko linatekeseka Eh. pa nkhani yokhuza imfa ya Inkosi ya Makhosi. mpezeni achinayi e zoona mm. imene ndi mmodzi mwa mafumu achingoni mm. amene mm, ali iwo ndikuti ufumu wawo anakhazikitsa mdziko la zambia mm. ndiye ndi nyengo yovuta kwambiri makamaka kwa uh, a jere ngoni mm. makamaka aku mzimba komanso yes. uh, ku, Mozambique. ku zambia mm. eh, ndikuti ngati banja la chingoni sikuti timasiyana choncho iyayi mm. chifukwa zimene zikukhudzanso mwina ufumu wa agomani Mm. komanso si tokhafe poti tonsefe kuti kaya ndi ku zambia Mm. kaya ndi ku malawi kaya ena ali ku mozambique kaya ndi ku tanzania Mm. koma tsinde lenileni la, la zonse ndi, ndi ku south africa Yes, yes, Nde maliro yes. amene aja mukaonetsetsa amaonetsa kuti akukhudza mbali zonse angoni amene akupezeka kuno ku malawi ena amene akupezeka ku mozambiki ngakhalenso ku tanzania komanso kutsinde kumene magulu onse achingoni anachokera mdziko la south africa ndipo tidakali mu mourning period ndikukhulupira kuti mwina pofika tsiku loyika maliro ndikukhulupira kuti pa tsiku loyika maliro kuchokera ndithu makosana ena ochokera mdziko la south africa ngakhalenso ku tanzania kumalawi kuno ndi nchachidziwikire Mwinanso anafika anafika tin- tinaona ku nga- eh, inkosi mbelwa inkosi mbelwa eya komanso tinaonapo uh, inkosi ya makosi gomani uh, aku kulankhulapo pa nkhani kukhudza kusonyeza kukhudzidwa kwawo kwambiri pa nkhani yokhudza imfa ya Inkosi ya Makhosi Mpezeni number 4. Chabwino, tibwere tsopano kuchindunji ku programu yathu ya tsiku la lero. A Bingu wa Mutharika titatha kuunguza Mm. ulamuliro wawo Mm. ah, mu chaka cha 2009 kunachitika zisankho Mhm. ndipo anatenganso boma. Mwina timafuna tiyambe pamenepo kuti second term ya a Bingu wa Mutharika anaiyamba motani? Uh, second term ya professor bingu wa mutharika uh, inayi term imene kuti munayi zambiri zimene zinachitika kuti mwafunse anthu lerolo kuti tatifotokozani za bingu pano anthu ambiri akamakamba za ubwino wa bingu mm. zitukuko zonse zimene anazibweretsa mm. anthu ambiri ubwino wa bingu amaukamba woyambira mu term first term mm. that is from 2004 mpakana 2009 chifukwa ndi term imene kunachitika zitukuko zapamwamba tikhoza kunena kuti dziko li- linkayendetsedwa mwina posolowetsa ndale pa china chilichonse okay. Eh, ndizikuyankhula izi chifukwa chonena kuti pa matemu awiri a bingu term yoyamba imene ndikuona kuti mwina ndale zinatalikira pang'ono pofuna kuyendetsa chitukuko cha dziko lino Chifukwa term ija anthu ambiri amampanga praise Bingu kuti ah komatu Bingu uja ngati mmamva anthu amanena kuti uh, adakakhala kuti mmene akamuzu amamwalira mu uh, amamwalira Yes, yes, dzikoli yes, yes. analitenga ndi a Bingu takhala ndithu tikumva zimenezo anthu amanena zimenezo anthu akamanena zimene zijazo amanena chifukwa cha zimene adaziona kuchoka mu 2004 komanso mu 2009 nde izi ndikuzikamba kuti mwina ndikhale ndikuzemberera funso lanu kunena kuti kodi eh, Anayamba bwanji anayenda bwanji zithuzi? second term nde ndimanena kuti ngati anthu ama- amatama malemu profesa bingu wa mutharika kwambiri ndi chifukwa cha zimene zinachitika mu first term legacy yawo ndi ya first term. ya first term okay pamene mu second term munali zinthu zambiri zimene zinachitika okay Eh, tsiku lina ndinkatsatira kwambiri eh, interview imene dr patricia kaliati anali nayo eh, nthawi imene kuti chipani cha utm chikukonzekera convention nde mukumbukire kunena kuti dr patricia kaliati anali mmodzi mwa anthu amene anamasuka kunena kuti inenso ndikapikisana nawo pa mpando wa president Ku Ndiye- UTM.
ku utm uko ndiye eh, Chimene ndinagwira mawu aakulu ndi zimene analankhula pa interview imene adalankhula ankanena kuti dziko lino mu nthawi ya Dr Bakili Muluzi first term linayenda chifukwa cha ma policies ndipo ngati dziko limayenda limayenda chifukwa cha ma policies amene boma linali nawo makamakanso mu nthawi ya Professor Bingu wa Mutharika ngati zinthu zinalongosoka kwambiri nchifukwa choti pito I mean people put aside politics Oh. kusonyeza kuti dziko ngati limayenda ndale zinali pambali nde dziko likamayenda ndi ma policies ndikona dziko lija limatukuka nde izizi ndikuzikamba pofuna kuti ndimadzalumikiza zimene analankhula dr patricia kaliati ndi mmene malemu bingu anayendetsera dziko lino kunena kuti ndizoonadi kuti mu first term ya dr i mean professor bingu wa mutharika dzikoli silinkayendetsedwa ndi ndale koma ma policies amene abingu anawakhazikitsa kuti boma likamayenda lidziyenda motsatira ma policies amenewo Okay. ndi zonsezi nchifukwa choti mumaona anthu ambiri amapanga praise kwambiri uh, Bingu Mutharika chifukwa mmene anapangira perform mu first term pamene second term iyi zikuonetsa kuti uh, ndi ndale tsopano zimene zinayamba kuyendetsa dziko lino ndiye ndikati kuyendetsa ndale dziko zikusonyeza kuti ma policies ambiri mwina kayendetsedwe ka boma ka- kachidwe ka zinthu zambiri pamalowapo ndale ndi zimene zija zimapangitsano kuti zinthu zina zisamapite patsogolo chifukwa politics ikatsogola mukayendetsedwe ka dziko zotsatira zake zinthu zina zimene zimayenera kuti ziyende mwacha, mwamachawi siziyenda komanso zinthu zina zimene zidakayenda mofuna kuthandiza anthu onse mdziko muno zimapezeka zikuthandiza anthu amene ali ochepa ndi chifukwa chake mu second term kunapezeka kunena kuti anthu ambiri anayamba kuda kukhosi ndi a Bingu ndiye pambali ponena kuti inde ndi politics okay so so so so, so poyankha funso lija uh, ndiye kuti second term uh, uh, a Bingu wa Mutharika anthu anadana nawo kukhosi Kwambiri. from the beginning ya second term. From the beginning komano mwina tisanapitire pamenepo who inspired him kuti apange contest for the second time?
Malamulo a dp a, a dziko lino amamulola komanso ku chipani cha dpp constitution yawo imamulolanso kuti akhoza kukapikisana nawo kachiwiri Okay. komanso chinthu chachitatu mmene anapangira convince anthu mdziko muno kuti munthuyu akhoza kuyendetsa dziko ndipo malawi ikhoza ku- kuchoka mu umphawi ndi kupita ku ulemerero Okay. zimene zinthu zitatu zimenezi zimene zinapangitsa kuti malemu Prof Bingu wa Mutharika ayime pa chisankho cha 2009. Ndiye second time, second term mukuyifotokoza kuti politics ndimene imayendetsa dziko.
Kwambiri.
Now Bingu wa Mutharika anayamba kuyendetsa dziko as a politician. As a politician. Not as an economist. Not as an economist.
Uh, mu first term kusonyeza kuti anayendetsa dziko ngati as economist komanso a statesman okay yeah so mu second term anayamba kuyendetsa dziko ngati a politician Okay. ndi pamene zinthu zambiri zinadzayamba kutani kuti kulongo kuonongeka komanso timu imene tsopano anaya ina timu imeneyi inali timu yomwe yomweyo imene inaononga mbiri ya dr bakili muluzi Oh. mudziwe kuti mmene abi mmene a bakili muluzi mu second term akuona kuti amalawi ambiri anayada- anayamba kudana nawo kukhosi potengera ndi mmene chuma cha dziko chimayendera komanso ah, mmene nkhani zokhudza security zimayendera mdziko muno ndiye chimene chinachitika nchonena kuti mmene anthu omwe omwewo ambi osati omwewo tingoti ambiri mwa anthu amene anagwira ntchito ndi ah, dr bakili muluzi ndi anthu omwe omwewo amene anagwira ntchito ndi a Bingu mu first term komanso mu second term ndikukamba chifukwa chani chifukwa ndi anthu amene anapanga defect from udf kupita ku chipani cha, ah, cha democratic progressive party ndi anthu amenewa ndi amene kutika kunali kukhazikika uh, mu first term kenako mu second term futi kandi kujaira titero ndimene zinthu zambiri zinayamba kuti zayamba kuonongeka komanso kwambiri ubale wa dziko la malawi ndi maiko ena unayipa mukumbukire kuti mu second term yomweyo ndi pamene maiko ena anayamba kuma kunena kuti mm -mm, takhala tikuthandiza dziko la malawi koma bwanji pa zinthu zakuti zakuti tiyambe tayima kaye chifukwa kunali nkhani zimene anthu ankadandaula nkhani zokhudza kuphwanya ufulu wa anthu akuti utsogoleri wa profesa bingu wa mutharika umaphwanya ufulu wa anthu nkhani okhudza ufulu wa ku- wo- wolankhula zakukhosi analipo anthu ena amati amamangidwa mwina chifukwa choti alankhula zinthu zina nde zimaoneka kuti chifukwa cha pressure yonseyi mkati momu kumalawi kwathu konkuno kuli mavuto komanso maiko amene amatithandiza adukiza kaye zimenezi zinayamba kuipitsa uh, kapena zinayamba kuononga dziko lino makamaka mukayendetsedwe kachuma Mukumbukire kuti dziko la Malawi lidayambanapo kwambiri ndi dziko la Britain okay. Mpaka na kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi Cochrane-Dyet adapezeka anachita kuthamangitsidwa zinthu zimene sizichitika chitika kuti kazembe wa maiko ngati America ndi Britain athamangitsidwe in that way koma kuti Malawi a Bingu wa Mutharika uh, analimba mtima mpaka kumuuza kuti iweyo tiye longedza katundu wako udzipita kwanu chifukwa chonena kuti Uh, ambassador ameneyo amapanga report ku dziko la Britain makamaka nkhani zokhudza mmene dziko la Malawi likuyendetsera pa nkhani zokhudza chuma komanso pa nkhani zokhudza ufulu wa anthu. Ndiye zimakhala ngati kuti iyeyu akupanga mabodza kumatenga nkhani zochitika mdziko muno ndi kumatumiza kwawo. Ndiye Bingu amanena kuti yayi dziko la Malawi is an independent country komanso is a sovereign country. Ndiye sizikufunika kuti ena adzitilowerera mmene ife tikuchitira zinthu zathu. Ndi chifukwa chake Professor Bingu Mutharika malemu anaganiza kuti uh, amthamangitse kazembe ameneyo uh, Mr. Cochrane-Dyet. Incident ngati imeneyi inachitikapo mu ulamuliro wa a Lazarus Chakwera. Uh -huh. Uh, tikukhulupirira kuti mlandu wokhudza Zuneth Sattar wa corruption uh -huh. America inanena kuti nzika izi izi izi izi izi tazibana zisamabwere kuno kwa kwa zisamabwere ku America Mhm. zimene ikanakhala nthawi ya bingu akadachitapo kanthu bingu akanachitapo kanthu chifukwa amene ajawo amaoneka kuti he was a man of his decisions ndipo akafuna kupanga decision uh, kaya chiganizo cholakwika kaya ndi cholondola amachipanga basi without regrets okay so mukunena kuti anayamba kuda anthu anayamba kuda nawo kukhosi Mhm. chigawo chachiwiri teremu yachiwiri ya Yes. malemu bingu Yes. wa mutharika Ah, nkhani yakusowa kwa mafuta eh, nkhani imene tikukumbukira kuti amayima pansewu ndikumanena kuti ngati mukuti akusowa tiyeni tikakumane pomwe mukakhale pansewu kuti ngati galimoto sikugundani eh zimene zinka- ndani nafotokoza kuti chuma chikasokonekera mdziko zimakhudza madera ambiri Mm. Eh, dziko ngati la malawi ndi limodzi mwa maiko amene kungokhala kuti chuma chagwedera pang'ono madera ambiri amakhudzika Mm. tasiyana ndi mene angakhale mwina dziko la south africa kapena kwina kwake chifukwa chonena kuti kumalawi kwathu kuno chuma chikati chasokonekera chimakhudza ngakhalenso kapezedwe ka forex Okay. nde ngati forex ikutivuta tidziwe kunena kuti zinthu zina tikanika kugula and this is the very same problem that we're experiencing now kunena kuti chifukwa chakusowa kwa forex kapezedwe ka mafuta pena kamakhala kovuta ndiye mu nthawi ya malemu bingu wa mutharika vuto lidakula kwambiri kuti mafuta uh, agalimoto anayamba kusowa sizinathere pompo ngakhale shuga amene amapezeka kuti anthu amakhala m'mizere kuti apitepo kachipiku kaya ndi ku shop ina iliyonse kuti akapeze shuga Okay. nde mavuto awawa anachuluka mwina tinalo vuto panopo koma ndi pang'ono nthawi imeneyo linali vuto lalikulu kwambiri ndi chifukwa chake mwina pofuna kuyankha uh, ma critics a bingu abingu amayankha kunena kuti ngati muona kuti kulibe mafuta kakhaleni pa msewu ngati galimoto sikugundani chifukwa tikamati mafuta akusowa it doesn't really mean kuti sipakhala galimoto ziwiri ngakhale za boma zimene ngakhale zina zimene zikupeza mafuta nde mwina kuyankhako amangoyankha ifoti mwina pofuna kuthana ndi ma critics a malemu bingu wa mutharika kwa mzathu amene mwangoyatsa kumene komanso kusegula kumene mzati radio and tv tikulandireni ku programu ya ndale mbuyomu ine dzina langa ndi evans matola amene ndi muulutsi wa programuyi sabata ino ndipo pakamera pali Joe Nsomera. Tikucheza ndi John Gunde makamaka mu katikati mwa programu imeneyi pamene tikukubweretserani ndale za mbuyo mu ulamuliro wa malemu Profesa Bingu wa Mutharika makamaka tili mu chigawo chachiwiri. Ndiye atiuza pano kuti chigawo chachiwiri Amalawi anada naye kukhosi malemu Bingu wa Mutharika. Popitirira, Mm. munakamba paja kuti uh, kazembe wa ku britain amakhala ngati kuti akuchita miseche kulamuliro wa bingu yes pa nkhani zokhuza maufulu ndi chiti chimene chinachitika mulamuliro wa bingu choonetsa kuti eh, maufulu anaphwanyidwa uh, chitsanzo chabwino ndikhoza kupatsani ni nkhani yokhudza uh, freedom of assembly okay. paja freedom assembly imalola kuti wanthu akhoza kukumana pena pake ndimakambirana nkhani zina ndiye chifukwa chonena kuti anthu uh, sankakondwa ndi ulamuliro wa uh, profesa bingu wa mutharika kunali magulu osiyanasiyana amene ankachititsa zionetsero ngati uh, gulu lina limene linkatsogoleredwa ndi uh, aundule mwakasungula ngati dzina linatchuka la aundule mwakasungula kwambiri mm. ni nthawi ya uh, malemu profesa bingu wa mutharika mm. ndiye kunali ngati kuti boma silikufuna kuti anthu adzipanga ma demonstrations ndikhoza kupatsani chitsanzo chabwino kwambiri kuti Uh, mu second term yomweyo it should be between 2009 to 2011 kuna kunkafuna kuchitika ma demonstrations ndipo kunadzatuluka galimoto za chipani uh, cha, za chipani cholamula zimene mu galimoto munakwera anyamata azikwanje ndikuzungulira mzinda wa Blantyre ndikunena kuti aliyense amene angatuluke kuti mawa apite ku ma demonstrations amene aona zimenezi So things like that mpaka na nyumba zoulutsa mawu komanso nyumba zakanema zinalankhula kuti "Ah, mmene tafika ku Malawi kodi tikulowera kuti Mm. mwina tikutheka kapena kuti ingati a- ana- ena anayamba kupeka chitsanzo kuti rwandan genocide inayamba ngati choterezi nde izizo ndi zitsanzo mwa zina zimene anthu ankadandaula mu ulamu- ulamuliro wa uh, profesa Bingu wa Mutharika nkhani yakuphwanyidwa ufulu wa anthu imodzi mwa iyo ndikukamba zoti anthu amaletsa sati kuletsedwa sachi kama kuti kopi kuletsa ndi kuti tikulakwitsa koma Mm. kuopsezedwa kuti akafuna kupanga ma demonstrations ndi kuti anthu aja mwina they could face intimidation from the ruling party komanso even from the government N- nkhani yoomberedwa Mhm, timangomva mphekesera mhm, kuti anthu ena anakaomberedwa mhm. pa mademo mulamuliro wa Bingu yeah pamene pano pandi pa 20 july mchaka cha 2011 Mm. Eh, nkhani zomwe zomwe za ma demonstrations Eh, imene ndafotokozera kuti zi- dziko tikamati tikukamba za dziko tikukamba za zigawo zonse folo that is eastern region northern region southern region koma Central central region, region yeah. unaona kuti amalawi ambiri ochuluka anayamba kudandaula ndi mmene ulamuliro wa profesa Bingu wa Mutharika umayendetsera zinthu zake tikukamba za kusowa kwa shuga kusowa kwa mafuta Mafuta, galimoto. komanso tikukamba zokhudza intimidation imene imachitika kwa anthu amene Maufulu. akupanga protest uh, pa zinthu zina zimene sizikuyenda bwino mdziko muno nde zimene zijazo ndi zimene zinkapangitsa kuti madera osiyanasiyana kuzichitika ma demonstrations nde ma demonstrations ena amene anachitika pa 20 july uh, makamaka mchigawo cha kumpoto ku Mzuzu ku Mzuzu kumene kujako ma- mukudziwa chikhalidwe cha anthu achikuda sati anthu achikuda sachi kumene kuti mwina ku Malawi kwathu kuno uh, ma demonstrations akamachitika Mm. mwina nthawi zina kaya ndikusamvetsetsa kuti kodi ma demonstrations ndi chani Mm. uh, kumapezeka kuti anthu ena amatengerapo mwayi mwina othyola katundu wa eni ake ngakhale kuthyola mashopu a eni ake nde zimene zija zida zitamkitsa kwambiri zitafika level ina kunapezeka na kuti uh, apolisi pof anayamba kuombera uh, ena mwa anthu ma protesters aja of which anthu, uh, anthu ena anamwalira pa 20 uh, July pamene pa 2011 amene uh, manda awo akuti anayika pamodzi that is cha ku um, ku Mzuzu komwe I think nda- is it Zolozolo that's where these people were buried nde anthu onsewa amati anali anthu amene pali mbali ziwiri aboma amanena kuti anthuwa ndi anthu amene ankaba m'mashopu pogwiritsa ntchito dzina la ma demonstrations pamene anthu amene ankatsogolera ma demonstrations amanena kuti ayi amenewa ndi amodzi mwa anthu amene ankapanga ma demonstrations potsutsana ndi mfundo zina za boma nde boma limakamba mbali yawo kunena kuti anthuwa ndi amene ankatchola mashopu anali okuba pamene remember ulamuliro wa bingu unakhazikitsa lamulo lina kuti inafika nthawi kuti okuba olo kumtchola mwendo Shoot siku- to shoot to kill. kill. sikuti mwalakwa chifukwa mufuna mupange silence khalidwe lakuba lija nde nkutheka mmene aboma akamanena kuti anthuwa anali okuba mwina amatengera on that angle imene boma linalankhula mu nthawi imeneyo koma all in all chimene tingadziwe makamaka za a- ku- kuomberedwa kwa anthu ndi anthu amene aomberedwa mu nthawi imene zionetsero zinkachitika pa 20, 20 july mchaka cha 20 it should be 2010 or 2011 Okay. ndithu chabwino nde popitirira tsopano um, tikapita ku ulamuliro wa tibwerere m'mbuyo chifukwa munakamba paja kuti anthu amanena kuti uh, mwina kuchoka kwa kamuzu kunabwera Baki- kuna- kunakabwera ka- kwa bingu uh, tibwerere ku- kwa bingu kwa, kwa bakili kwa, kwa kamuzu uh, kamuzu banda tibwerere ndithu tipite uh, ma 1960 chakuti mu 70 chakutere chakuti yes timaona kuti uh, amzathu amene anali aziphunzitsi makamaka ma lecturer amzathu amene amakonda kuwerenga mabuku ena mapani yes maufulu awo oti azitha ku mabuku ena amachotsedwa amene, uh, ena amamangidwa akangomva kuti ukukhala ngati critic ya boma Yes. kummanga kukhala ngati ukupereka chiopsezo kummanga zimenezi tikhoza kunena kuti mwina malemu Bingu was just adopting ulamuliro umene anthu anathana nawo kale Eh, ku africa kuno tinene kuti kuMalawi kwathu kuno zimaonetsa kuti politics yathu pena eh, ine ndimaona kuti timangosintha ma party colors Okay. koma nthawi zina kachitidwe ka zinthu kamakhala kofananako Okay. ndikulankhula izi chifukwa chonena kuti eh, kuphwanyidwa kwa ufulu wa anthu boma lililonse limene lingabwere eh, limadandaulidwa ndi zimenezozo ndiye ngati mukamba za nthawi ya dr banda kuti there were some books that were prohibited kuti buku msawerenge msawerenge komanso freedom of assembly kunalibe kuti simungakhale pamodzi mukambirana nkhani sungachite za- mademo Ayi. sungachite Eh, mademo even- ende kunalinso chipani chimodzi chipani chimodzi so zonsezi was even inherited mu nthawi ya dr bakili muluzi Oh. nkhani zokhudza zokhudza kuphwanya ufulu wa anthu kuti mwina kumenya anthu amene mukusemphana nawo maganizo pachifukwa cha ndale zimene zija zimakhala kuti zikuchitika and the very same system inadzatulukira mu nthawi ya bingu mu second term the good thing mwina first term sizinachitike koma second term ya bingu zimene zinadzatulukanso of which mutati muonetsetse mwina ngati sizinaoneke kwambiri ndi 2012 to 2014 nthawi ya uh, Amayi. dr joyce banda Yes. mwina sizinaoneke kwambiri futi amayiwo m'boma sanakhale nthawi yayitali koma sindikudziwa kuti tikanakhala kuti apatsa 5 years kapena the other 5 years kapena akhalamo 10 years kodi zimene zikanachitika uh, kuMalawi kuno uh, nkhani zokhudza maufulu a anthu mu ulamuliro wa uh, dr joyce banda zikadakhala zotani O- o- ufuna mu- mu- mutanthauze kuti maufulu amene anthu amaphwanyiridwa mu second term zinasintha kutabwera a joyce banda yeah a, a joyce banda i think ngati president watsopano komanso amene apanga chipani china ndiye kuti uh, uh, atmosphere m'Malawi muno ya politics anakhala kuti ayipanga calm down ndiye kuti iwo aja abwera ndi a new political party komanso she is there to convince Malawians kuti iwowo ndi amene ali ndi kuthekera koyendetsa dziko lino mosiyana ndi anthu ena Okay. nde zinangovuta kuti period ija it was only for two years Mm. uh, koma mmene ndafotokoza sindikudziwa kuti kuti akanakhala kuti Dr. Joyce Banda pansi pa chipani cha People's Party akhala for another atawapatsa 5 years ina ndikudzapatsanso 5 years ina kodi zikanachitika zotani nkhani zophwanya maufulu a anthu zikanaonekera koma mu nthawi yawo ah, sizinaonekere moti modetsa nkhawa mpakana anthu nkudandaula okay ubale unali bwanji pakati pa joyce banda komanso bingu wa mutharika makamaka pamene mu second term chifukwa tikudziwa kuti avice wawo vice president anali dr uh, Joyce Banda. joyce hilda banda yes of course ubale unali wotani
mm, mukaona dr joyce banda anali mmodzi mwa anthu amene anachoka ku chipani cha united democratic front ndikujoyina abingu Okay. mmene abingu amakhala kuti achoka mu chipani cha udf mu 2005 tsopano ayambitsa chipani chawo ndinafotokoza sabata yapita ija kuti kunali anthu ena amene anali ku chipani akuluakulu a chipani cha udf anachoka kumene kuja ndikulowa chipani cha uh, dpp ndipo mmodzi mwa amenewo ndi dr joyce banda nde zikuonetsa kuti anagwira ntchito ndisati zikuonetsa koma anagwira ntchito mokhulupirika chifukwa ngakhale mmene anali ku udf ngati tikukamba za kuzomba uh, domasi chakuMalosa uko konseku ngati udf inkadya wani mmodzi mwa anthu pambali poti kumeneko kuja anthu ambiri ndi a mtundu wachiyawo mm. koma dr joyce banda simungachotsemo ndi mmodzi mwa anthu amene anali ndi chikoka ndi influence yaikulu mu chipani cha udf ndiye kuchoka kwawo tsopano kuti achoka ku udf apita ku dpp anagwira ntchito mokhulupirika ngati mmene amagwirira ntchito ndi uh, dr bakili muluzi kungoti zinthu zinadzayambanso kuvuta mu second term atayima naye oh. eh, pamene padavuta okay, okay. padavuta zinthu ndi nkhani ya chifukwa abingu temu yawo amene amatenga mu 20 uh, 2009 mm. imakatha mu 2014 Mm, mm, Aha. mm, mm. nde ngati imatha mu 2014 zimatanthauza kunena kuti a Bingu atumikira dziko lino ngati president kwa matema awiri Yes. malamulo a dziko lino constitution yathu imanena kuti president akuyenera kutumikira matema awiri. matema awiri zimene a Bakili ankafuna azipange twist Eh, as- as- as- as- kuti pakhale third term kapenanso open term yes Ndiye, tikuyandikira tsopano kuti anthu akudziwa, akuluakulu mu chipani cha dpp akuzindikira kuti ah, I think this is the last term for the president. Mm. Eh, ndiye kuti aliyense amakhala ndi ma ambitions. Ndipo munthu kukhala ndi ambition imanena kuti kukhala ndi ambition kunena kuti mm. ndifuna ndikapange nawo contest ku chipani si mulandu iyayi. Mm. Chifukwa imene ndiye kuti ndi democracy imeneyo. Ndiye uh, sindinganene pano kunena kuti Dr. Joyce Banda openly ananena kuti iwo akapikisana nawo ah, koma kuti padavuta mponena kuti mu nthawi imene uh, panayamba kumamveka dzina kuti la profesa arthur peter mutharika kuti ndi amene akhoza kudzayimira chipani cha that is dpp abwera abwera apasidwa maunduna angapo aha ngati ministry of foreign affairs Ku komanso ku education, education, aha. yes.
ndi ku education kunavutanso nthawi imeneyo kukhale Aha, maphunziro inde ndi zimene zija ndi zimene zinapangitsa kunena kuti tsopano uh, anthu ena ndikukhulupirira kuti sanali okha dr joyce banda analiponso kutheka anthu ena koma ena amatha kuti ah, okay zachitika chonchi tikhala pansi ndipo ndaziona kuti uh, mmene kumatuluka dzina kunena kuti I think imena uh, amene akhoza kuza- kuzayimira chipani cha dpp mu 2014 so second term that is before 2012 anthu angakhale akukambirana za successor That's success. Ah, you, you, all- you, you always, and okay ngati mufuna kuti muyendetse uh, chipani chomwe mufuna chikhale successful mumakhala ndi a good succession plan so good succession plan simungayipange within three months simungayipange within six months simungayipange within a year no it may take time ndikhoza kukupatsani chitsanzo kuti ku russia uh, chimene chinavuta kunabwera nkhani yokuti atamwalira uh, vladimir lenin Mm. inavuta nkhani ya succession plan chifukwa mmene amamwalira vladimir lenin panalibe succession plan iliyonse Ndiye kumwalira kwake ndikumene kunapangitsa kuti achina uh, Joseph Stalin, achina Zinoviev ndi Kamenev komanso Leon Trotsky mm. ayambe kulimbanirana utsogoleri kuti amene angatenge ndani, chifukwa kuti mmene amamwalira Joseph mmene amamwalira Vladimir Putin kunalibe succession plan. Ndiye succession plan imafunika kuti muyipange prepare nthawi yabwino kuti ngati kuli ma tension ena ndi ena mukwanitse kuwaziziritsa kuti ikamadzafika nthawi yachisankho muzakhale ndi candidate amene chipani chamuvomereza. So uh, pakumveka manong'onong'o Mhm. atenge chinthuchi ndi ndani that was 2011 that was a, that was a pre- preparation tingoti mwachidule inayambika second term yomweyo second term Aha. chabwino ndiye ndafunsa funso unena kuti ubale unali wotani dr joyce hilda banda ndi malemu profesa bingu wa muthalika ubale wawo as president and vice president wa dziko unali wabwino kwambirinso ndifake anaseva ma ministerial position akuluakulu komanso ngati uh, uh, profesa bingu wa muthalika ankawapanga pick uh, dr joyce banda m'masankho a 2009 kuti iwo ndi amene angakhale vice president that's an indication yosonyeza kuti ubale wawo unali bwino kuyambirirako chifukwa amene anasankhidwa kuti to- anawasankha dr joyce banda kuti akhale vice president wa dziko lino anali malemu uh, professor bingu wa mutharika ndiye kuti pamene ubale unali bwino ubale unadzayamba kuvuta tsopano mnkhani amapanga amayamba kupanga prepare succession plan okay ndi pamenepo ndipamene anayamba kuonetsa kuti ah khala ngati anthu ena uh, sizikuwamvekera bwino chifukwa mu boma la democracy munthu aliyense amafuna apange express ma interest yake kuti ine ndifuna ndikapikisane nawo pa udindo wakuti ine ndifuna udindo wakuti nde zimene zimene zinaonetsa kuti kagulu kena mwina ku- kuphatikizapo ah, dr joyce banda sankakondwera ndikuona kuti ah no masankho a 20 a 2014 eh, tidzakhale ndi eh, kapena tingosankhiratu kuti ndi uja bwanji nafenso ngati kuli kudzigulitsa kuchipani tidzigulitse then convention zikaonekere komko so tikuyimira ponena kuti manong'onong'o akumveka koma zikuchita kuonekeratu kuti a joyce banda ngati vice president adzatha kuzatenga chinthuchi
yes tinganene kuti kuti atha kudzatenga chinthuchi chifukwa ndanena kuti s- openly sananene kuti ineyo ndifuna ndikaime nawo Koma ubale unali kuti- wabwino. koma ku- unali wa- koma kuti pamene panayamba kusemphana ndi pamene iwo pamene uh, profesa bingu wa mutharika anayamba ku- kupanga prepare kuti profesa arthur peter mutharika should lead dpp party nde mmo- ngati mu democracy mmodzi mwa anthu amene who could oppose silently in another way, in other way round anali dr joyce banda koma she did not um, openly say kuti afuna akapikisane nawo ku convention so ubale unali bwino ubale unali bwino ndiye tikufika ponena kuti mu 2012 zitachitika mu april ah, thambo lakuda lagwa ndi pamene a joyce banda amalitenga dzikoli tiimire bwanji pamenepo Ah, tita ndikuti tiimira pabwino kwa basi tikuthokozeni kuti munalola tikhale limodzi zikomo kwambiri Ndi mmenemo mu programu ya ndale mmbuyomu, sabata ino tayimira pamenepa. Ubale ndi wabwinobwino, ubale unali bwinobwino, ndipo tayimira poti a Joyce Banda akuchitenga chinthuchi mu 2012. Dzina langa ndi Evance Matola, pakamera panali.